moni malawi nonse konse kumene mwatsegula radio nthawi ino kuchokera ku mastudio azinayi ndabweranso ndi evangelist yankho malizani omwe akupitiriza kutifotokozera nkhani zokhuza coronavirus network ya 5g komanso lemba la chirombo kuti kodi nkhani zimenezi zikuti bwanji mogwirizana ndi bukhu lopatulika bible baibulo idafotokoza kale zochitika za masiku otsiriza kuti kodi nkhani zimenezi zikuchitika pano chifukwa ambiri ukamakamba zoti ano ndi masiku otsiriza samakhulupirira komanso ena amaletsa ndiye nkhani ndi yonena kuti kodi baibulo ikuti chani pa zimene tikukumana nazo m'masiku ano dzina langa ndi john mulimbika bwanji evangelist yankho malizani apitirize pamene adalekeza paja
covid-19 5g ndi lemba la chirombo ndi uthenga umene mulungu wakumwamba watipatsa ife amalawi nthawi ino yakumapeto abwenzi okondedwa yesu khristu akubweradi posachedwa pompa tiyamike inu amene mukumvera uthengawo mukutumiza mauthenga mukumayimba mafoni ena mpaka mufotokoza mwapanga magulu amene mukumakhala nkumamvetsera uthengawo ambuye mulungu wakumwamba akudalitseni tithokoze anzathu aku mozambique amenenso mukumayimba mafoni tikulumikizana pa whatsapp kuti uthenga mukumvera ndipo anthu mukupanga zisankho ambuye mulungu wakumwamba akulimbikitseni akudalitseni tikupemphererani usana ndi usiku kuti masiku ano otsiriza mulungu atisunge mu mtendere wake kuwerenga nanu yohane chapter 10 verse 9 yohane chapter 10 verse 9 ine ndine khomo ngati wina alowa ndi ine adzapulumutsidwa nadzalowa nadzatuluka nadzapeza busa yesu khristu analankhula mawu nanena kuti iyeyo ndiye khomo ndipo akuti amene angalowe ndi iye kapena kuti amene angamutsate yesu khristu yesu ayankhula mawu otsindika kuti iyeyo adzapulumutsidwa komanso akuti adzalowa nadzatuluka nadzapeza busa kapena nadzapeza chakudya pasture mulungu wakumwamba Amatikonda ife, ndipo Yesu Khristu ndi khumbo lake kuti ife tidziyenda naye masiku onse. Nde m'bale wanga, mu uthenga uwu, mu zonse zimene tingadutse, zindikira kuti Yesu Khristu ndiye m'busa wabwino. Yesu yekha ndiye khomo. Ndikuwerenga nanunso Chivumbulutso chapter 12 verse 9 chivumbulutso chapter 12 verse 9 ndipo chinaponyedwa pansi chinjoka chachikulu njoka yokalambayo iye wotchedwa mdierekezi ndi satana wonyenga wa dziko lonse chinaponyedwa pansi ku dziko ndi angelo ake anaponyedwa naye pamodzi m'bale wanga zindikira kunena kuti kudziko lapansi aliko mdaniyo ndiye mdierekezi satana amene akumfotokoza kuti ndiye wonyenga wa dziko lapansi pambali poti yesu khristu alipo ndiye khomo koma alikonso wina amene ali ndi amithenga ake satana anaponyedwa pa dziko lapansi ndi namtindi wa angelo omutsata iyeyo amene lero atchedwa kuti ziwanda ndikuwerenganso yesaya

kuyambira pachiyambi ndi kuyambira nthawi zakale ndinena zinthu zimene zisanachitidwe ndi kunena uphungu wanga udzakhala ndipo ndidzachita zofuna zanga zonse yehova mulungu wakumwamba akutitsimikizira ife amalawi kunena kuti palibenso wina mulungu koma yehova yekha basi palibenso wina wopikisana naye ngakhale kuti chinjoka satana adaponyedwa ku dziko lapansi koma sangapikisane ndi mulungu akumwamba pakuti mulungu akuzibetchera yekha nanena kuti amanena za chimaliziro kuyambira kumayambiriro ndipo amachita zake zimene iyeyo akufuna vesi 10 akutitsimikizira kuti iyeyo akuti amalalikira chimaliziro kuyambira pachiyambi hmm? komanso kuyambira nthawi zakale ndinena zinthu zimene zisanachitidwe akuti amanena zinthu zimene zisanachitidwe m'bale wanga takumbukira amos chapter 3 verse 7 akuti mulungu sadzachita kanthu pa dziko lino lapansi osanena chinthucho kwa atumiki ake aneneri ndi zonse zokhuza covid-19 kaya ndi zokhuza 5g kaya kuti kuli netflix kuli misonkhano imene ikuchitika mwezi wa oktoba ndi septemba zonsezi mulungu akumwamba akutsindika kuti iyeyo ndi amene amaziulula ndiye takumbukira tsopano kumene tikuchokera ndi uthengawo kuti daniel adafotokoza zinthu zakutsogolo kwa moyo wake zina zinakwaniritsidwa iyeyo akadali mu ufumu wa babulo akadali mu ufumu wa medi ndi aperezi zina zidachitika kukwaniritsidwa iyeyo akuziona koma zambiri zimene adazifotokoza zokhuza kanyanga kang'ono ndi zakutsogolo kwa moyo wake ndiye tikapita m'buku la chivumbulutso buku lomalizira m'baibulo buku lopatulika ndi la mawu a mulungu yohane wa pachisumbu cha patimo mulungu adamfotokozera zambiri kapena kuti za zimene danieli adafotokoza kumbuyoku za pakati pa danieli kudzafika mu nthawi yake mulungu adafotokoza zimenezi komanso adamufotokozera zinthu za chimaliziro cha nthawi ino yapansi m'bale wanga mulungu wakumwamba ali ncholinga ndi moyo wako mlongo wanga mulungu wakumwamba ali ncholinga ndi moyo wako amalawi zindikirani kuti ino ndi nthawi yakumapeto ndipo yehova ali nako kulankhula mwa inu mtumiki mzanga shehe abusa ndi oyimba wonse akutumikira mulungu wakumwamba zindikirani kuti mulungu anawo uthenga oti ufike ku dziko la malawi ndipo anthu akapulumutsidwe mwa yesu khristu ndiye m'busa wabwino chivumbulutso chapter 1 verse 9 mpaka na 19 pali mawu awa uwamvetsere bwino sindikambapo zambiri koma ndikuwerenga mawu awa ndicholinga chonena kuti uzindikire zimene tizilankhulana kutsogoloku kuyambira mu vesi limeneli olankhula si ine ayi mm koma ndi yesu mfumu ya ulemerero mpulumutsi wathu amene ndiye khristu mkulu wa nsembe natipembedzera ife chivumbulutso chapter 1 verse 9 mpaka na 19 mvetsera bwino ine yohane m'bale wanu ndi woyanjana nanu mchisautso ndi ufumu ndi chipiliro zokhala mwa yesu ndinakhala pa chisumbu chotchedwa patimo chifukwa cha mawu a mulungu ndi umboni wa yesu ndinagwidwa ndi mzimu tsiku la ambuye ndipo ndinamva kumbuyo kwanga mawu akulu ngati a lipenga ndikuti chimene upenya lemba m'buku nulitumize kwa mipingo isanu ndi iwiri ku efeso ndi ku smurna ndi ku pergamo ndi ku tiyatira ndi ku sade ndi ku filadelfiya ndi ku laodikaya ndipo ndinacheuka kuona wonena mawu amene adalankhula ndi ine ndipo nditacheuka ndinaona zoyikapo nyali zisanu ndi ziwiri zagolide ndipo pakati pa zoyikapo nyalizo wina wonga mwana wa munthu atavala chovala chofikira ku mapazi ake atamangira lamba la golidi pa chifuwa ndipo tsitsi la pamutu pake linali loyera ngati ubweya woyera ngati chipale chofewa ndi maso ake ngati lawi la moto ndi mapazi ake ngati mkuwa wonyezimira ngati woyengeka mng'anjo ndi mawu ake ngati mkokomo wa madzi ambiri Hmm, m'bale wanga uzijambulatu uzimujambula onekedwe mmene akumvekera mawuwa kuti yohane adamuona woteroyo verse 16 ndipo mdzanja lake lamanja munali nyenyezi zisanu ndi ziwiri ndi mkamwa ndi mkamwa mudatuluka lupanga lakuthwa konsekonse mm. ndipo nkhope yake ngati dzuwa lowala mu mphamvu yake haleluya ndipo pamene ndinamuona iye ndinagwa pa mapazi ake ngati wakufa ndipo anayika dzanja lake lamanja pa ine nati usaope ine ndine woyamba ndi wotsiriza ndi wamoyoyo ndipo ndinali wakufa ndipo taona ndili wamoyo kufikira nthawi za nthawi ndipo ndili nazo zofungulira za imfa ndi hade chifukwa chake lembera zimene unaziona ndi zimene zilipo ndi zimene zidzaoneka mtsogolomu haleluya mm. sindikukamba zakuya mmavesi amene ndawerengawa koma ndimafuna uone kunena kuti zimene yohane akuzilemba mu zimene tawerenge tsopano si nzeru zake si mphamvu zake si ine amene kutumikira mu tsiku la lero Mm-mm. koma wina wonga mwana wa munthu amali yesu khristu amene adaonekera atakhala pozoikapo nyali naonekera ndi ulemerero wonse nakhala ndi mawu amphamvu adamuuza yohane kuti ndinali, wa, ndinali wakufa ine taona ndili wa moyo kufikira nthawi za nthawi mm? ndipo ndili nazo zofungulira za imfa ndi hade akhoza kufukula zonse amene nkhani zokhuza covid-19 5g akhoza kufukula zonse iye mpo adazifukula kale nde adamuuza kuti chifukwa chake lembera zimene udaziona yohane adalemba mchapter 13 chivumbulutso tiwerenga tsopano ndi zimene zilipo ndi zimene zidzaoneka mtsogolomo yehova mulungu wakumwamba adamuuza yohane kuti alembe zimene zidzaoneka mtsogolomo ndi mu nthawi imene yohane adalemba kufikira masiku athu ano mtsogolo mwa zimenezi ndi mmene ife tikukhala m'bale wanga yesu adavumbulutsa zinsinsi ndi zimene tsopano tifuna tif- tisanthule m'malembawo mokhulupirika ukhale pompo usachoke pamene ukumva uthengawo ndikupemphe udzipemphera mkati mwa moyo wako kuti yesu ndilankhuleni masiku ano otsiriza udzipemphera kuti mulungu wakumwamba ayike mawu ake mkamwa mwake udzipempheraso ndipo uziganiza mwakuya mu zimene zikuwerengedwa tsopano tikuwerenga chivumbulutso chapter 13 chivumbulutso chapter 13 utenge baibulo lako tizitsatana bwino verse 1 pali mawu awa ndipo ndinayimirira pa mchenga wa nyanja ndipo ndinaona chirombo chili nkutuluka mnyanja chakukhala nazo nyanga khumi ndi mitu isanu ndi iwiri ndi pa nyanga zake nduwira zachifumu khumi ndi pa mitu pake mayina a mwano limene ndi vesi 1 tiyamba tayima pamenepo hmm. amene akuti ndipo ndinayimirira pa mchenga wa nyanja amene ndi yohane wa pa chisumu cha patimo amene yesu adamuwuza kuti lemba nde adalemba zimenezi tsopano akuti adaimba pa- adaima pa mchenga wa nyanja adaona chirombo chikutuluka mnyanja kubwerezanso nkhani ya daniel chapter 7 ija kuti daniel adaona zirombo zinayi zikutuluka pa nyanja mphepo itawinduka ndapanso yohane akuonanso chirombo chikutulukanso mnyanja mulungu wakumwamba akafika pobwereza chinthu ndo pamenepo pali nkhani akuti chilombocho chidali ndi nyanga khumi kumbukira ku daniel chapter 7 kudatulukanso chilombo chokhala ndi nyanga khumi ndiye akuti chilombo ichi tsopano chikuonjezera ndi nkhani ina chidali ndi mitu 7 ndi ukawerenga nkhani ya mitu 7 akutifotokozera malemba okha sine iyayi chivumbulutso chapter 17 vesi 10 pali mawu awo ndipo ali mafumu asanu ndi awiri asanu adagwa imodzi iliko inayo sinadze ndipo pamene ifika iyenera iyo kukhala kanthawi haleluya mulungu watifotokozera kuti mitu 7 imeneyi ili mu chilombo ichi akuti ndi maufumunso 7 amene akuthandizana ndi ufumu uwu ndi akufotokoza kuti akuyang'anisa daniel adaona pa mitu pake padalembedwa zamwano tisanthula zamwano zimenezi ndi ziti tikamafika verse 6 ndiye ndikuwerenga verse 2 chivumbulutso chapter 13 verse 2 ndipo chilombo ndinachionacho chinafanana ndi nyalugwe ndi mapazi ake ngati mapazi a fisi ndi pakamwa pake ngati pakamwa pa mkango ndipo chinjoka chinampatsa iye mphamvu yake ndi mpando wachifumu wake ndi ulamuliro waukulu vesi 2 limene m'bale wanga akuti yohane akuyang'anisitsa adachiona chilombochi chikukhala ndi maonekedwe osiyanasiyana komano amene amatanthauzira baibulo a chichewa adaphonyetsa pena pake mu vesi 2 muchichewa akufotokoza kuti chilombo chimene adachiona chinafanana ndi nyalugwe ndi mapazi ake ngati mapazi afisi pamenepo pa mapazi afisipo umve mu baibulo a chingerezi zimene adalemba akuti now the beast which i saw was like a leopard mbali yoyamba his feet were like the feet of a bear nde bear si fisi yayi ndi chimbalangondo monga adafotokoza ku daniel chapter 7 kuti chilombo chachiwiri kutuluka mnyanja chidali chimbalangondo ndi ichi chaku chapter 13 verse 2 akuti mapazi ake ngati chimbalangondo osati fisi ayi ndi pakamwa pake ngati pakamwa pa mkango tamvetserezi m'bale wanga ufumu uwu kapena uchilombo ichi chidatenga makhalidwe a maufumu ena onse aja kuphatikiza kukhala nazo mwachitsanzo nyalugwe ku chapter 7 tidaphunzira kuti ndi ufumu wa grisi nde rome adatengera makhalidwe a za filosofi a za kuganiza mwakuya kuchokera ku grisi ndi chifukwa chake kalenda adapanga ahelene ma greeks rome adazatenga nkuikonzanso nkuonjezeramo zake akuti kumapazi ake akufanana ndi chimbalangondo muzakapembedzedwe chimbalangondo ku chapter 7 daniel tinaona kuti ndi amedi ndi aperezi munkhani zakapembedzedwe kupembedza milungu ina ndi zina zoterozo za mkuwa ndi za mtengo adatengera kwa amedi ndi aperezi nakhazika mufumu wake akuti pakamwa kufanana ndi mkango ku chapter 7 tidaona kuti ndi babulo amene kufanana ndi mkango bwanji akutengera khalidwe la mwano chifukwa babulo adali wa mwano kwabasi kumchitira mwano mulungu wakumwamba tiona patsogolopo mwano umene adachita babulo nde ukhoza kuona kunena kuti chirombo chimene chikuoneka ku chapter 13 chivumbulutso chikutenga makhalidwe a maufumu ena wonse ndi kudziikira okha chilombo cha mtundu wanji ichi m'bale wanga kapena kuti ufumu wa mtundu wanji ndi ufumu wa rome udatenga makhalidwe a ufumu wa greece udatenga makhalidwe a ufumu wa amedi ndi aperezi udatenga makhalidwe a babulo zonsezo ndi kuziikiza mwa iwo choposa zonse vesi 2 akunena kuti ndipo chinjoka amene ali satana chidampatsa iye mphamvu ndi mpando wachifumu wake ndi ulamuliro waukulu tangoganiza m'bale wanga satana adaukira kumwamba kufuna kulimbana ndi yesu khristu kufuna kulimbana ndi mulungu wakumwamba adazikweza satana kuzikweza kuziika pamwamba kufuna kuziika pamwamba nde adatenga zonsezo ndi kuziika mu ufumu wa rome m'bale wanga nkhaniyi si yamasewera ayi mulungu wakumwamba akuthandize kuti mmene tikutsetseka ndi maphunzirowa mulungu akulankhule china chake ndi ukonze moyo wako nde uzindikire ichi mmene tikukamba phunziro ili mu covid-19 5g ndi lemba la chilombo zindikira kuti phazi la satana lilimo mmenemo phazi la ufumu wa romu lilimo mmenemo phazi la ufumu wa romu wa chipembedzo lilimo mmenemo sitikukamba za anthu monga munthu payekha mm tikukamba za system kapena kuti mchitidwe wa ufumuwo ndi chinjoka ndi satana kuti m'bale wanga iwe ukamamva uzingomva mulungu akulankhula monga iweyo munthu chifukwa iwe si mwini wa system-yi ayi mm -mm, mm -mm. tiwerenga verse 5 ndi verse 7 chivumbulutso chapter 13 verse 5 ndipo anachipatsa icho mkamwa molankhula zazikulu ndi zamwano mm. ndipo anachipatsa ulamuliro wakutero miyezi makumi anayi ndi iwiri verse 7 ndipo anachipatsa icho kuchita nkhondo ndi oyera mtima ndi kuwalaka ndipo anachipatsa ulamuliro wa pafuko lililonse ndi anthu ndi manenedwe ndi mitundu m'bale wanga tamva zinthu izi akuti chilombochi ufumu wa rome wachipembedzo udapatsidwa mkamwa molankhula zazikulu ndi zamwano ganizo lokhali longonena kuti kuchita mwano kunchitira mwano mulungu wakumwamba zikusonyeza kuti uyu si munthu chifukwa satana ndadayamba kuchita mwano kunchitira mwano mulungu wakumwamba kuti ndidzakweza mpando wanga pamwamba pa mpando wako adachita mwano kunchitira mwano mulungu wakumwamba adachulukitsa malonda ake lusifala ndadatenga ganizo lokhalokhalo ndi kuzaliikanso mu ufumu ndi walisandutsa ndi kulisanso mu ufumu wa rome wa chipembedzo ndakufotokoza kunena kuti pochipatsa ulamuliro umenewu adachipatsa ulamuliro chichite ulamulirowu kwa miyezi 42 mu vesi 5 tumenemu akuti miyezi makumi anayi ndi awiri 42 months nde udziwe ichi mukalendala imene adapanga ma greeks ma romans nkuzayikonzanso masiku okhazikika amene sungakhale achiyuda amayendera nkumaphatikiza zonse titengapo masiku 30 kupanga mwezi nde ukatenga 42 miyezi 42 ndikutenga masiku 30 a mwezi mmodzi ndikuphatikiza kupanga times ukapeza masiku okwana 1000 260 kutino ulamulirowu kanyanga kakang'ono ufumu wa rome wachipembedzo udapatsidwa mphamvu yakutakataka kuchita matukutuku kwa masiku 1260 nde ukawerenga daniel chapter 7 verse 25 akuti kanyanga kazayesa kusintha nthawi ndi chilamulo ndi kulemetsa opatulika a wammwambamwamba nthawi ndi nthawi zina ndi nthawi yanusu nde ukatenganso ganizo limene ife kanyanga kang'ono ka ku daniel chapter 7 ndi chilombo ichi chivumbulutso chapter 13 ndi zimodzi nde ukatengano ganizo limenelolo ku daniel chapter 7 verse 25 kuti adzalemetsa opatulika a wammwambamwamba nthawi mu chingerezi time ndiyambe ndafotokoza nji kuti umvetse bwino ku primary ine ndili ku primary sindikudziwa iweyo koma ine ndili ku primary ndidaphunzira kuti no anthu kale samagwiritsa ntchito nthawi S- samagwiritsa ntchito mawotchi mawotchi kunalibeko komano amagwiritsa ntchito kuzungulira kwa dzuwa kuzungulira konse seko yonse kupanga 360 degrees ndi amagwiritsa ntchito dzuwalo pozindikira kuti nthawi ino ndoti tikadye wo nthawi ino tikuyenera kupanga zakuti wo nthawi ino dzuwa likukalowa amayendera dzuwalo ndi mmenenso zikulembedwa izi zikulembedwa kugwiritsa ntchito ganizo lokhalokhalo pa chingerezi amati sundial ndi mu ganizo limenelolo tikatenga ganizo la nthawi ndoti kuzungulira kumodzi kwa dzuwa kupanga 360 degrees ndi ogwira ulembe choncho 360 degrees ndi pamene akuti ndi nthawi zina mchingerezi kuti times kapena kuti nthawi ziwiri ndiye kuti kuzungulira kawiri kuzungulira koyamba 360 degrees kuzazunguliranso kachiwiri kupanga 720 degrees ndi pamene akuti nthawi ya nusu mchingerezi adalemba kuti half a time ndiye kuti ndi hafu ya 360 kupatsa 180 degrees timasamutu pang'ono timasamu pang'ono ndi ukaphatikiza 360 plus 720 kuzaphatikiza 180 zikupatsa exactly 1260 days mulungu ngwabwino sadzapanga kanthu asanakaulule kwa atumiki ake aneneri m'bale wanga ukadzipatula kukhala m'manja mwa mulungu wakumwamba adzakuulula zinsinsi izi

Zonda dziko. Masiku khumi anayi tsiku limodzi kuliwerenga chaka chimodzi mudzasenza mphulupulu zanu zaka makumi anayi ndipo mudzadziwa kuti ndaleka lonjezano langa mulungu wakumwamba kulonjeza kuti iyeyo amawerenga mu ulosi tsiku limodzi kuliyesa monga chaka ndiye mmene tikukamba za 1260 days

imene imatchedwa kuti nthawi ya mdima pa dziko lapansi tifuna kunena kuti chani tukamba za covid-19 5g ndi lemba la chilombo chifukwa chani tukamba zimenezi mu covid-19 mu nyengo iyi mukuchitika zambiri ndimaona nkhani ku america mayi wina osatinso ku america iyayi koma ku australia mayi wina adalemba uthenga otsutsa za lockdown pa facebook atangolemba uthenga sipanaduse nthawi kunabwera apolisi ku nyumba yake mpaka nkudzamumanga mayi woyembekeza adamangidwa mamuna wake amajambula ka video utafuna ka video ameneka ndikupatsa pa WhatsApp ukaone mayi anamangidwa chifukwa cholemba uthenga wotsutsa za lockdown kuti covid covid chani lockdown ikubwera chifukwa chani mpaka apolisi anabwera kudzamumanga tikupita kwina kwake ndi dziko lapansili mbale wanga kuyenera kukhala osamalitsa ndiyeno mu zaka zimenezi 1000 1260 mu verse 7 Chivum- chivumbulutso chapter 13 akufotokoza kuti ndipo anachipatsa icho kuchita nkhondo ndi oyera mtima ndi kuwalakwa inali nyengo imene anthu olungama adaphedwa pa dziko lapansi chisautso chidachitika dziko ndi dziko olamulira kukhala rome wachipembedzo ndipo mbiri ya dziko lapansi imafotokoza kuti pafupifupi akhristu 50 miliyoni adaphedwa mu zaka zimenezi kumapangidwa malo amasewera otchedwa ma colosseums kapena kuti ma stadium ngati masiku athu ano monga stadium imene ili ku Area 48 mu Lilongwe chistadium chachikulu ngati chimene chijacho chokhala ndi mphanga zina zapansi kumene anthu ama- amakatulukapo nkumapita pa ground zimene zimachitika mu ufumu wa rome kuti anthu amatengedwa ndikukaponyedwa mu bwalo la masewero ndikutsegulira mikango anthu nkumachemerera mmastadium kumaona ngati sports kumaona ngati mpira kumachemerera zikubweranso patsogolo pa zimenezi m'bale wanga kuseri kwa covid-19 kukubwera zinthu ngati zimenezi m'bale wanga ukayang'ana mabuku ambiri a dziko lapansi uyang'ane buku la history of rome kapena kuti mbiri ya ufumu wa rome ukapeza kuti muli nkhani za makathidro ku rome panopo anangozisandutsa ngati mamuseum ukapita kumene koko iwe amene umayenda alipo ena amene mma- munaphunzira bwino mmayenda kupita mmaiko osiyanasiyana mukadzapeza mpata mudzapite ku rome makathidro za ku rome mukapeza zina adazisandutsa ngati ma museum mmene amajambulamo anthu mmene amaphedwera mu nyengo imeneyi ndiyeno nthawi ya mdima mabaibulo amalandidwa anthu samakhala nawo m'bale wanga baibulo lako lisamale chifukwa kutsogolo kukhala kovuta kwambiri kwa moyo uno social media izo kumatenga mabaibulo ema- kuika mabaibulo m'mafoni kukubwera kuno zibweretsa ngozi yaikulu pa mawu a mulungu ndiye nthawi yochita ndi mawu ndi ino mlaliki mnzanga nthawi yochita ndi mawu ndi ino shehe nthawi yochita ndi mawu ndi ino abale anga amalawi nthawi yochita ndi mawu a mulungu ndi ino zinthu zisanafike povuta tisanthula zambiri m'mutu umenewu wa covid-19 5g ndi lemba la chilombo ndi munyengo ya mdima imene iyi kudatuluka kamuna wina dzake martin luther mu 1517 akuyenda ulendo wake kupita ku rome adapeza baibulo long'ambika ndi adawerenga adapeza mawu olembedwa kuti olungama adzakhala ndi moyo mwachikhulupiriro ndi adadzifunsa olungama adzakhala ndi moyo mwachikhulupiriro nanga zimene tikuphunzirazi ndi zinthu za mtundu wanji izi zindikira kuti mu nthawi ya mdima rome wachipembedzo amaphunzitsa anthu kuti machimo ake munthu akhululukidwe akuyenera kupereka ndalama ndi rome adazisonkhanitsira ndalama zambiri ku dziko lapansi nalemereralemererabe anthu amauzidwa kunena kuti abale anu amene adafa kuti achoke kumalo achizunzo apite ku mtendere mukuyenera kupereka ndalama ndi anthu amaperekabe tsoka ilo mpaka nalero zikadachitikabe zimenezi mpofunika usamale m'bale wanga pakusanthula malemba anthu akumawauza kuti amene akusowa mabanja lero abwere pemphero la mabanja 500 kwacha pemphero la anthu osowa ntchito 1000 zikuchitika mpaka na lero anthu akulipiritsa mapemphero m'bale wanga nkofuna kusamala ndi moyowu nkofuna kusamala kwabasi ndi moyowu ndi martin luther mu 1517 ataona zimene zalembedwa m'buku lopatulika ndi zimene akuphunzira adalemba mfundo zake zokwana 99 nalembapo zifukwa zotsutsana ndi maphunziro amene kanyanga kakang'ono kamaphunzitsa ndi atazilemba zimenezi adakazikhoma pa yunivesite ina ku wittenberg uyo anganene ku german ku yunivesite ya wittenberg adakazikhoma kuti wina aliyense aziwerengere pa yekha koma mu 1521 adamuyitanitsa ku uphungu umene umatchedwa kuti diet of worms atamuyitanitsa ku uphungu umenewo adamuuza adamukakamiza kuti akane zimene iye walemba yekha anene kuti basi ndazisiya zimenezi ndalemba zabodza koma martin luther mzimu wa mulungu adamulimbikitsa ndipo adakana kuti iyayi sindingamukane mulungu wanga ndipo sindingagulitse chikhulupiriro changa mulungu wakumwamba akufuna amuna akufuna akazi amene sangagulitse chikhulupiriro chawo ndi ndalama ndi maphunziro mm -mm. zitachitika izi martin luther adapita ku exile kapena adapita kumalo obisala atapita kumeneko adayamba kulemba baibulo kulimasulira kuchoka mu chilatini kupititsa mu chigerman kufikira lero lino mabaibulo athuwa ndi chifukwa choti martin luther adamasulira baibulo kuchoka ku latini kupita ku german ndi kumapita mu zilankhulo zosiyanasiyana ndifukwa yake m'bale wanga ukamawerenga baibulo la chichewa ukuona pena sipakumveka bwino tenga la chingerezi uwerenge ngati uli ndi mwayi la chilankhulo chinanso tenganso uwerenge ndifukwa chake mwaona kuti mu vesi 2 chivumbu chapter 13 malo molemba kuti chimbalangondo m'buku la chichewa adalemba kuti fisi ndiye zikufunika kumasanthula chifukwa cha kusintha kwa zilankhulo posa- pomasulira zinthuzi zina zimaphonyeka ndipo satana amapezerako mpata m'bale wanga mbiri ya dziko lapansi ndikumafotokoza kuti umvetse bwino kuti zimene zikukambidwa mu chapter 13 chivumbulutso ndi zinthu zakuya sizamasewera yayi zimene azibusa ambiri akumabisira anthu m'makachisi kuti anthu asadziwe mashehe akumabisira anthu koma m'bale wanga usakhale iwe chifukwa mwazi wa anthu mulungu adzafunsa pamutu pako chivumbulutso chapter 13 verse 3 ndikuwerenga chivumbulutso chapter 13 verse 3 ndipo umo ndipo umodzi wa mitu yake unakhala ngati unalasidwa kufikira imfa ndipo bala lake la ku imfa lidapola ndipo dziko lonse linazizwa potsata chilombocho Ho, ho, ho, ho. tayimvenso nkhani ija m'bale wanga akuti chilombo ichi chidali ndi mitu 7 ndi umodzi wa mituyo ndikumbukira tapeza kuti mituyo ndi maufumu ukakumbukira paja mu chapter 7 daniel nyanga khumi zimene zidatuluka zitatu zidazulidwa kusalapo 7 ndi akuti umodzi mwa mituyonso umene uli ufumu umodzi mwa ufumuwo udalasidwa padaoneka bala balalo la ku imfa kusonyeza kuti ufumuwo udatheratu zikutanthauzanji zimenezi m'bale wanga dziwa ichi kunali napoleon bonaparte amene adapita kukathira nkhondo ku rome ndi adakagwira mfumu ya rome wachipembedzo pius 6 adamugonjetsa mu 1796 ndipo komanda kapena chief of staff wake amene adagwira ntchito imeneyi ndi louis alexander berthier adakamugwira pius 6 mfumu pius 6 mu 1796 ndipo mu 1798 adafika naye ku france mu 1799 pius 6 adamwalira ku valencia pa anivesari ya france ya namba 10 uyang'ane mbiri ya dziko lapansi uzipeza izi mpo nzosaphonyeka ukapita pa intaneti momaonera mafilimu momamva nyimbo zolaula udzisanthula izi zilipo zosabisika asanatseke chifukwa pompano ma information amene pa intaneti achotsa mabuku amene mmalaibulale asowa pompano zofunika uziwerengeratu ndi mkanyengo kameneka kamene bala la kuimfa lidafika ku romu wa chipembedzo pius 6 atagwidwa mphamvu mphamvu ya ufumu wa romu wa chipembedzo idachepa ndi pamene chivumbulutso chapter 12 verse 16 akulankhula mawu awa tsopano ndipo dziko linathandiza mkaziyo ndi dziko linatsegula mkamwa mwace nilinameza madzi a mtsinje amene chinjoka chinalavula mkamwa mwace chinjoka satana chisautso chimene mpingo udakumana nacho pophedwa akhristu 50 miliyoni mu nthawi ya mdima pakati pa 538 ad 1798 akuti satana adalavula madzi kapena ziphunzitso zabodza zambiri kuti zikameze mkazi kapena zikameze mpingo wa mulungu komano pamene mulungu adagwiritsa ntchito alexander bethaya kukagwira pius 6 kanyengo kameneka mulungu adapereka mpata kuti mpingo wa mulungu ukapeze malo obisalirako nkomwe kudayambika sono dziko la america adayenda nakapeza kadera kena kopanda anthu nakhala kumene koko ukayang'ana mbiri ya dziko lapansi ukapeza kuti mu 1776 mpamene america adaonekera ku dziko lapansi haleluya chivumbulutso 12:16 akuti dziko lidathandiza Hmm? lidathandiza kumusunga mkazi dziko lidathandiza kutsegula mkamwa mwache ndi kumeza madzi amene mtsinje udatuka mkamwa mwa chinjoka hmm. komano vesi 3 ya chapter 13 akuti bala la kuimfa lake lidapola bala la kuimfa lake lidapola kupola wake ndikotani mu 1929 benito mussolini adakhazika italy monga state monga dziko lapalokha nasankha rome ngati kapito ndipo italy adavomereza kuti mfumu ya rome wachipembedzo pope rome alandire kamzinda ka vatican kamene kali 44 hectares basi

ndakufotokoza kuti ndipo dziko linazizwa kumapeto kwa vesi 3 akuti dziko lidazizwa nalambira chilombocho anthu adadabwa zatheka bwanji zimenezi tikuyenda mothamanga chifukwa nthawi ndiyochepa kwambiri ndiye ukayang'ana tsopano lero dziko lapansi ukayang'ana dziko lapansi kupola kwa bala la kuimfa limene ndifuna kugwirizanitsa tsopano nkhani ya covid-19 nthawi ino yakumapeto nthawi ino yakumapeto mu chaka cha 1976 kudali mfumu ina ya rome wachipembedzo john paul the second adapita ku america ku new york pa yankee stadium ndiye adalankhula mawu awa ndiwerenga mchingerezi kuti uone mphamvu ya ufumu wa rome imene chinya- chi- chinjoka chapereka ulamuliro zimene adalankhula mfumu john paul adalankhula mawu awa ndiwerenga mchingerezi kenako ndingofotokoza mchichewa pang'ono mawu awa adalembedwa m'buku la keys of his blood ulipeze keys of his blood pa page 14 mpakana 15 akuti hmm, m'bale wanga zosangalatsa kwambiri izi it is about who will hold and wield the dual power of authority

mu 1976 adalankhula kuti apapatu nkhani imene yagona apa ndiyoti kodi ndi ulamuliro uti kapena ndi mphamvu iti imene ingakwanitse kuwabweretsa anthu onse pamodzi taona lero covid-19 akubweretsa anthu onse pamodzi taona lero 5g yapanga mapulani obweretsa anthu onse pamodzi izi zidalembedwa zidalankhulidwa ndi mfumu ya roma chipembedzo akuti over the entire 6 billion people expect amayembekezo pofika nthawi ina anthu akhala apitira pa 6 billion ndipo izi nzoona ndi pali mawu owopsa amene adalankhulawo akunena kuti The competition is all about because now that it has started, there is no way it can be reversed or called off. Mbale wanga, COVID-19 imayamba chonchi ma lockdown ali pwerekete malamulo akhazikitsidwa m'dziko layambamu kulibenso kusinthika zikupitabe chifukwa chani chivumbulutso chapter 13 akamba za chilombo chotuluka mnyanja chimene tikuphunzira ma- nthawi ino ndakufotokozabe mawu a mu keys of this blood kunena kuti no holds

ukamuyang'ana covid-19 lero malinga ndi zimene analemba mu keys of this blood akukhudza china chilichonse ufulu wa anthu pawokha wachoka ulamuliro wa boma ukutseka china chilichonse chimene chimakhudza ufulu wa munthu ndipo palibenso amapanga makani nazo zimenezi akuti kukhala ndi mafamile akuti ntchito zimene timagwira mabizinesi athu ngakhalenso ndalama zathu akuti zonse zikhala m'manja mwawo ndi kumapeto adafotokoza kuti all will have been powerfully and radically altered forever akuti zonse zokhuza ufulu wa munthu zidzatsekedwa zonse no one can be exempted from its effects Mm. No sector of our lives will remain untouched. Mbale wanga, Mfumu ya Rome wa chipembedzo John Paul II adalankhula mawu amenewa mu chaka cha 1976. Ukamaona COVID-19 mmene akupangira ndi zimene zidalembedwa mu Keys of This Blood exactly zikutsatidwa monga mmene zilili tsiku lina lake ndikumvera zaukunduku pa mbc radio 1 ndidapanga chidwi ndikumva muulutsi wina akuulutsa pa zaukunduku kuti akuti mfumu francis mulungu amulankhula ndithu kuti akuyenera kuti asinthe malamulo khumi a mulungu kakuti kungomvera pang'ono chabe pang'ono chabe kamene kunkamvera pang'ono chabe ukamvere kamene ka pang'ono chabe mbc radio 1 dziko lonse inde papa francis walengeza kuti mulungu wamutuma kuti asinthe malembo a mbuku lopatulika aja amadziwika kuti malamulo khumi malinga ndi nyuzipepala ya the quagliaqueo ya ku italy komanso the huffington post ya mdziko la america akuti papayu wanena izi kwa akhristu pa dziko lonse pa misa yomwe anachititsa kumwera kwa dziko la america malinga ndi nyuzipepala zimenezi iye wati mulungu anamuonekera ndipo wamuwuza kuti asinthe ena mwa malamulo khumi a mbuku lopatulika
ndi zonsezi m'bale wangu ukamaziona zindikira kuti yesu ali pa khomo ndipo ayandika ndipo mfumu francis mu 2015 adatulutsanso chikata chikata china chogwirizana ndi keys of his blood chotchedwa laudato si ndikukamba za mfumutu yofumu wa rome wachipembedzo m'bale wanga ukayipeza kata imene uyiwerenge upeza zikugwirizana ndendende mopanda kuphophonya mmene tikumaliza tsopano mu tsiku la lero zindikira kuti dziko likupita kumapeto ndipo yesu khristu akudza pompano zonse zokhudza moyo wa munthu ufulu wa munthu chuma chathu mabizinesi athu chipembedzo chathu ufulu pompano utsekedwa kulankhula kwa pawailesi mwa ufulu chonchi kutsekedwa pompano pompano ndiye zisanafike pamenepo m'bale wanga ndikupemphe kuti ukonze moyo wako chifukwa yesu khristu akubwera pompano kudzatenga anthu olungama ndikuwerenga nawe kumaliza chivumbulutso chapter 22 verse 6 pali mawu awa ndipo anati kwa ine mawu awa ali okhulupirika ndi owona m'bale wanga zonse tawerenga zinkusanthula mu mbiri ya dziko lapansi ndi zomwe malemba akufotokoza zindikira kuti mawu anga okhulupirika ndipo ndi owona ulosi umabisa mbiri ya dziko lapansi pamene mbiri ya dziko lapansi imasanthula ulosi kuwonetsera monga mmene ulili ndipo ambuye mulungu wa mizimu ya aneneri anatuma mngelo wake kukaonetsera akapolo ake zimene ziyenera kuchitika msanga mbale wanga mulungu wakumwamba akuonetsera zimene ziyenera kuchitika msanga zisanafike pa chindeinde pa masautso a moyo uno nkoyenera kuti iweyo umusankhe yesu akhale mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wako kuti mmene zinthu zikupita zikuvutiravutirabe mdima ukulirekulirabe pa dziko lapansi uyende naye yesu zindikira kuti mwezi uwu wa septemba mwezi wa okutoba mfumu ya roma yachipembedzo mfumu francis ikupangisa misonkhano iwiri msonkhano wina wokhuza za maphunziro mu keys of his blood akamba kaya zokhuza maphunziro kaya zokhuza malonda zonsezi zizakhala m'manja mwa roma ndiye kuli msonkhano umene akupanga komanso mu oktoba kuli msonkhano wina umene akupanga okhuza chilengedwe cha dziko lapansi zonsezi uzitsate uona kumene dziko lupita ndi covid-19 yesu adalankhula mawu nanena kuti zinthu izi analankhula yesu ndipo mmene anakweza maso ake kumwamba anati atate yafika nthawi lemekezani mwana wanu kuti mwana wanu akulemekezeni inu yohane chapter 17 verse 1 inenso ndikulankhula mawu lero monga mtumiki wa mulungu wakumwamba kuti yehova mulungu wakumwamba mawu anu ndi amenewa yakwana nthawi tsopano lemekezani mawu anu lemekezani mwana wanu yesu khristu amene adavumbulutsa izi kwa yohane mba- kwa yohane wapa chisumbu cha patimo lemekezani mzimu woyera amene afukula zinsinsi izi ku miyoyo yathu zilemekezeni nokha yehova mulungu wakumwamba ku dziko la malawi mulungu wakumwamba akudalitse kufikiranso muthenga wina amen
nthawi ndi yomwe yachita njiro koma ndiyamikire kuti inu munali pamenepo kumvetsera wailesi ndi chidwi ndithokoze kwabasi kwa amene mumatenga nawo mbali kumafunsa mafunso Ah, kuchita ndemanga zanu kumbukirani kuti mwawi udakalipo oti inu mukhoza kuchita ndemanga zanu komanso kufunsa mafunso pa zimene mwamva mu programu imeneyi komanso mwina zimene simunazimve mu programu iyi koma zimakuvutani kuti muzimvesese mukhoza kutchaya lamya kapena kutumiza text message kapenanso kuyankhula pa whatsapp pa 0 ma 9 awiri 5 614